ndipo ku fiqhi tili pa mutu wa alhaidhu alhaidhu kuti monthly period matenda omwe amawapeza azimayi mzimayi or mtsikana yemwe watha msinkhu mpamene amayamba kuona monthly period every month ndiye lero tikhala tikuona kumayambiro kwa mutu umene uwu ndiye tikhala tikutsika pang'ono pang'ono mpaka na mutu umene uzathe alhaidhu kodi akamati haidhu ndi chani maanahu tanthauzo lake alhaidhu fi lughati akamati haidh ku chilankhulo cha arabic assailanu uku ndi kuyenda kwa madzi

wa fi shara ndipo tikapita ku sharia akamati haidhu ndi chani damun ji- jibil, jibil, jibillatun kuti e khil- khilqatun wa tabiatun kuti awo ndi magazi omwe ali a nature achikhalidwe kuti nature ya munthu omwe amakhala akutuluka taqtadhihi tibau assalima omwe amatuluka potsatira ujanichi nature yomwe ili yabwinobwino kuti mzimayi yemwe thupi lake lili labwinobwino nature yake ili bwinobwino amatuluka magazi amene awa yakhruju min aqsa rahimu lmarati bada bulughiha ala sabili sihha yakhruju kuti magazi amenewa amatuluka min aqsa rahimin kuchokera kuti pamwamba pa ujanichi pa chiberekero almara chiberekero cha mzimayi baada bulughiha pambuyo pakutha msinkhu wake ala sabili sihha mu njira yabwinobwino kuti njira yabwinobwino kuti mzimayiyo ali bwinobwino

umboni wokamba kuti ndithu mzimayi yemwe wapanga period after period yo zili zokakamizidwa yujibul ghusl zokakamizidwa kuti asambe maumboni akuchoka mu quran ndi kumasunna zolankhula za mtumiki wathu muhammad sallallahu alaihi wasallama

wayasalunaka anil mahid kuti akufunsa tiwe zokhuzana ndi period monthly period kuti nthawi imeneyi munthu akuyenera kutsata malamulo ake atiwo qul huwa adhan nena kuti zimenezo ndi zoyipa faatazilu nisaa fi lmahid kuti atalikireni azimayi akakhala ku monthly period

sizikuloledwa kwa mzimayi yemwe ali ku monthly period kuti aziswali umboni ndi umenewu kuti anichi ndi zoletsedwa kwa mzimayi kuti aswali akakhala monthly period kuti haidh yako ikakubwerera fadai swala siya swala wa idha adbarat ndipo ikatha period yoti ikapita periodiyo faghsili anki dam sambisa magazi ako kuti samba thupi lako kuti ukhale ndi anichi tahara wasalli ndipo yamba kuswali hadithi imeneyi ikupezeka mu bukhari and muslim sinnul bulugh kuti msinkhu woti munthu watha msinkhu zaka zoti munthuyo kuti zimalongeza kuti apapa wakuti anichi watha msinkhu kwa mmuna ndi msikana mnyamata ndi asikana

allati omwe idha balaghaha alinsan kuti eji imeneyo akafika munthu dhakaran au untha wamuna kapena mzimayi asbaha ahlan kuti munthuyo amasanduka tsopano kukhala gulu la anthu litawajjuhi lkhitabi ilaihi kuti kuzolankhula zimalunjika kwa iyeyo bitakalifi shariya kuti malamulo a sharia omwe allah subhanahu wa taala anawayika kuti akafika msinkhu umeneyowo eji imeneyoyo amakhala okakamizidwa kuti kulankhula kwa allah subhanahu wa taala kuti zakuti zili faradhi zakuti zili faradhi zokakamiza kuti azichite ndiye kuti msinkhu umenewo akangoti wafikisa ndiye zonse zofunika anichi zomwe zili zokakamizidwa kwa asilamu munthu amene watha msinkhu msikana mnyamata akuyenera kuti azichite min salatin monga swala kuti mtsikana kapena mnyamata akangotha msinkhu swala ili faradhi akuyenera kuswali wa saumin kusala mwezi wa ramadan wa hajjin ndipo ngati ali ndi kuthekera kopita ku haji akhoza kupita nthawi imeneyo kuli kokakamizidwa kwa iyeyo akangotha msinkhu wa ghairuha ndi malamulo ena imeneyo ndiye lesson yathu ya tsiku la lero next lesson tizaona kuti kodi msikana ndi mnyamata zizindikiro zanji zomwe tingaziwire kuti uyuyu watha msinkhu ndiye kumeneko azakhala akutifotokozera zimenezo kuti msikana akangoona izi izi ndiye kuti amene watha msinkhu mnyamata akaona izi ndi izi ndiye kuti ameneyo watha msinkhu